an b'an ka liti wɛrɛw la mɛ o t'an bali k'an tɛ tiɲɛ fɔ paseke ninnu bɛɛ jamana kɔnɔdenw de ninnu bɛɛ an ka fiyɛritew de ye ninnu de bɛ se ka mali kunnawolo fɛn caman na u bɛ taa mali tɔgɔ reperezante fɛn caman na ni ninnu taara yɔrɔ la an b'an ka darapow ye an bɛ nisɔndiya arapu yɛrɛ ni kilasi t'a la a tɛ diya hali amerikɛnw yɛrɛ olu bɛ ɲɔgɔn kilasi fɛn bɛɛ mɛ n'a ko tɔnna danna juguya ma parce que maliyɛn arapɛriw ta ye sisan de ye a tɔ ye u ka marifa de ta ɲɔgɔn kama ka ɲɔgɔn faga sisan n balimaw depuis yusu nduru nana mali kɔnɔ ka na kuma siriki ni iba fɛ o kɔnsɛri kelen na anw ma o siriki kelen n'o iba wani kelen jɔlen ye

cogo min k'a daminɛ aéroport la ka na a don hôtel kɔnɔ fɛn kelen min kɛra a ka priorité ye ka kuma ni Sidiki ye ka kuma ni Iba ye parce que i bɛ taa Sénégal i tɛ nin ye o Wali Sɛk ni a ɲɔgɔnnaw bɛɛ bɛnnen don i ye nin kan ka kɛ kunmasuliko de ye anw ma diɲɛ mɔgɔ wɛrɛw ka na don anw ka jamana kɔnɔ ka na kuma anw ka dɔnkilidalaw ni ɲɔgɔn cɛ k'aw ka bɛn mali ko o ko mɔgɔ wɛrɛw de da b'a la filaw ni dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a ye tubabuw da b'o la maa wɛrɛw da b'o la minisima b'an fɛ yen sadiri ke anw maliyɛnw tɛ se ka ko ɲɛnabɔ fo diɲɛmɔgɔ ka bɔ a kalama maliyɛn den tɛ ɲɔgɔn fɛ n balimaw ne ka nin video nin y'a laban de ne tɛna kuma nin ko in na tuguni n si tɔ bɛɛ kɔnɔ fo n'a y'a sɔrɔ nɛnɛ kalankalani bɔra u bɛ sadirike ko dɔ kana taa ka kɛ ka siriki nɔgɔ u bɛ ka iba nɔgɔ nkalon kɔni an bɛ bɔ de k'o kunbɛn sanga ni wagati bɛɛ o ayi nkalon ti da adamaden na anw sigilen ɲɛna yan ka mɔgɔ dɔ ye ala bolo ten a b'a ka sanga la ubiyɛn a b'a ka se kɔnɔna la ubiyɛn a b'a ka don kɔnɔna la a b'a ka waati kɔnɔna la k'a negebɔ diɲɛ na ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ayi an t'an sigilen to ka kɛ an bɛ tiɲɛ de fɔ ne man d'i ye tɛmɛ n'i ka sira ye diyagoya tɛ dɛ mɛ tiɲɛ ye ala ta de ye f'o ka fɔ de n balimaw n ka kuma fɔlɔfɔlɔ bɛ mɔgɔ min kan o ye talibi ye ne tun y'a deside diɲɛ kɔnɔ paseke talibi ye fasa da muso dɔ la o ka di ne ye kojugu muso de ye ne wolo nka o fɛnɛ ka di ne ye kojugu kuwa o bɛ n'a fɔ ne ba n kɔrɔmuso fɛn bɛɛ lajɛlen a ye min fɔ ka gɛlɛma karisa talibi ye mɔgɔ sɛbɛ a bɛ tape ta n ko fo ka diɲɛ wuli n'a ma don fili kɔnɔ ne bɛ bɔ k'a bɔ fili kɔnɔ n bɛ se k'o kɛ mɛ lahara yan ni lahara cɛ bilen mɛ e talibi i ka kɔɲɔ de filɛ nin ye tan i ka kɔɲɔ komi i ko de k'i furula de k'e de ye ko muso k'e furula i furula i ye muso furu bon tu vois mais eh, iba taara e ka kɔɲɔkɛyɔrɔ la malgré que kɛlɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sinɔn hali gaspi ma taa dɛ gaspi an m'i ni gaspi foto ye dɛ mɛ iba y'a yira k'a fɔ a ye fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye bɔgɔw nɔni ɲɔgɔn fɛ ka denmisɛnninya bɛɛ kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka t'i ka kɔɲɔyɔrɔ la nin y'e ka kɔɲɔyɔrɔ vid foto de ye tan e ni iba wani tɛgɛ dalen filɛ ɲɔgɔn kan na diɲɛ bɛɛ k'a ye talibi sidiki ta bi faamu dɛ nka talibi e ta tɛ faamu nin ko in na dɛ mɔgɔ min taara e ka kɔɲɔkɛyɔrɔ la o ka furusako de ye e bolo kɔ e, o ka furu yoboyabali ko k'o tɔgɔ tiɲɛ o de ye o de ye e bolo kulonkɛ ye o de y'e bolo nisɔndiya ko ye f'i bɛ t'o ta k'o partager i ka page sanfɛ i m'a fɔ ala k'u kan bɛn i m'a fɔ nin ko in tɛ réseaux sociaux kuma ye i ma dɔ wɛrɛ fɔ dɛ ala ka nɛnɛ sɔn cɛ la ko cɛ min bɛ se ka nɛnɛ n'a denw ta a nin tɛ ɲɛngoya ye dɛ ko fo ka cɛnin yɛrɛ de jigi ka n'i y'a ye e bɛ iba lajigi o y'a ye ala de m'a layɛlɛ o kuma bɛ yen de sinɔn e ka nin mariyazi in dɔrɔn sisan sisan walayi bilayi talayi e kun man ka sɔn diɲɛ kɔnɔ e da ka ye iba ka furu yoboyabali ko kuma la n'i kun da bɛ don a la a kun kan ka kɛ de tiɲɛ yɛrɛ la cɛnin taara ne ka maraji la ne filɛ o furu la talibi i yɛrɛ bɛ furu la fɔlɔ dɛ ala ka ji kɛ tasuma la ala ka tasuma faga tiɲɛ yɛrɛ la nin ko tɛ peti gimba ye video kɛ sɔgɔmada in na a y'i da to a yɔrɔ la o a ko tiɲɛ tɛ baden fɛn nin kuma in tɛ réseaux sociaux kuma ye peti gimba ni iba ka di eh, sidiki ka di ka tɛmɛ bi mɔgɔ caman ka mali kɔnɔ dɛ mɛ a ma parti pris kɛ a ma foyi kɛ a ko dɔrɔn nin ko in tɛ réseaux sociaux la kuma ye a dan'o ma min b'a kɔnɔ sa an kɔni t'o dɔn mɛ a ye nin fɔ o diyara ne yɛrɛ ye kosɛbɛ nka a taara e min ka kɔɲɔ la ala a tɛ san kelen yɛrɛ bɔ fɔlɔ e bɔra k'a bila k'a lagosi ne nin parce que a lagosili de bɛ nin kɔnɔ iba lagosili de bɛ nɛnɛ ka kumaw kɔnɔ e taara nɛnɛ ka foto e bɛ nin ko in tiɲɛ kalama ka tɛmɛ bɛɛ kan a talibi non vraiment i ye ŋaniya dɔ yira maliyɛnw na bi i ye fasadi wɛrɛ yira maliyɛnw na bi i ye image wɛrɛ yira maliyɛnw na bi ala ka cɛ di nɛnɛ ma cɛ min bɛ se ka nɛnɛ n'a denw ta e ni ala cɛ iba bɛ dɛsɛ ka nɛnɛ n'a denw ta mali rapɛri fɔlɔ min bɛ yaala n'a muso ye voyage ka taa diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ i delila ka rapɛri jumɛn k'a n'a muso filɛ ne voyage u bɛ ka t'u ka tourne ni fɛnw na ɲɔgɔn fɛ iba bɛ voyage n'a muso a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a ye talibi e b'o kalama dɛ ala ma mɛn i ka dɔnkili dɔ bɔra idirisa kalapo bɔra k'a f'i ɲɛna k'i k'i da bɛɛ bɔ mɔgɔw ka ko la e y'a fɔ o kɔnɔ k'i ye mobili mara i ye nin mara i ye nin mara ko mais adamaden ni i ka se k'i muso mara talibi i yɛrɛ fɛnɛ bɛ furu la dɛ fo k'o tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna kuwa mɔgɔ tɛ se ka taa i ka kɔɲɔ la hɔrɔndenya la fɛn dɔ bɛ o man ɲi min tun bɛ ni iba cɛ a y'o bɛɛ bila ka taa aw b'a fɛ ka cɛnin nege bɔ diɲɛ mɔgɔ la o de tɛ se ka kɛ minɛ kuwa aw b'a fɛ de n'aw t'a fɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ kana k'a fɛ e ka nin lajɛ e ka nin ko in kɛra a ma bɔ ka kilasi kɛ aw y'a kilase yan gaspi yɛrɛ y'a kilase yan k'a ko ko mɔgɔ tɛ mobili san ka d'a ma ko lelakan ye voitiri d'a ma ko a kɛra jeli ye gaspi y'o bɛɛ fɔ o sɔn bɔra jɔni fɛ o sɔn bɔra siriki jabate de fɛ siriki jabate dɔgɔnin bala de y'o sɔn dilan ka iba wani lagosi o de y'o sɔn dilan nin kɛlɛ in taara yɔrɔ jan dɛ n'a bi ban a ka ban n'a ti ban a ka ban aw ɲɔgɔnna datigɛdala kafiriw caman su donna yan nɔ mɔgɔw tɛmɛn'u ka ci fɛ diɲɛ wagati dɔrɔn de aw kelen tɛ aritisi ye aw bɛ denmisɛnninw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ ka min kɛ bi aw tɛ ka se k'a kɛ denmisɛnninw ka misiki ka di bi aw ka misiki bɛɛ ye fɛn kɔrɔlenw ye i tɛ kura yɛrɛ y'a kɔnɔ

muso ko mana cɛ ni muso ko mana don cɛ ni eh, eh, eh, eh, eh, mɔgɔ ni mɔgɔ ni c'est-à-dire que i ni teri ni ɲɔgɔn cɛ ni muso ko donna problème na dɔrɔn a o tɛ ban de yanni diɲɛ wuli cɛ parce que muso sitanɛ kabako don ne ne e ye bi n bɛ maloya dɛ n bɛ maloya ka ɲɛ jɔ iba ɲɛ la walahi bilahi iba wani ka ɲi hali n'a y'a sɔrɔ la a bɛ ka jogo dɔ kɛ an ɲɛ t'o la kɛnɛ kan koyi aw minnu m'aw ta da kɛnɛ kan dɛ an b'a fɔ k'aw de ye nin ye aw de ye nin ye minɛ parce que aw ta de b'an ɲɛkɔrɔ o kɛlɛ fɛnɛ fɛɛrɛ de ye o nin kalo fila in kɔnɔna la diɲɛ kuma bɛɛ lajɛlen fɔra cɛnin ma denmisɛnnin wɛrɛw bɛ wuli k'a kilasi mɔgɔw bɛ porodi k'a kilasi fɛn video kɛra ye iba wani ba nenini mankan b'a kɔnɔ n tɛna n da don olu yɔrɔ bɛɛ la kuwa parce que adamaden n'i bɛ ko n'i bɛ ko ɲɛlen fɛ i bɛ kuma de mɛ joli tɛ se ka sumaya nɛn sanfɛ kuwa an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna nin bɛɛ lajɛlen jama de bɛ cɛ kelen nɔfɛ ten i b'a fɔ ko furusa fɔlɔla ale de la mɔgɔ fɔlɔla k'a muso bila fɔlɔla ale de la hali n'a y'a muso bila kɛ o t'a fɔ ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ bɛ bɔ a kɔ dɛ muso bila ma fɔlɔ ale kelen na han bamakɔ kɔnɔ yan ami sise minɛra min na ani jawoye hali o kuma ma kɛ tan n ko a y'o ko ta k'o glorifiye yan ka jawoye ka dunun ni bala fɔ a kun yan nɔ cɛ b'a muso bila ɔ n'o kɛra sa n'a y'o ta k'o pibiliye fanu ko gilajaw ka mun de kɛ sisan o ka ta o ka pibiliye ani iba tɛ se dɔnkili da la o ye kelen ye wa mɔgɔw bɛ ka boli miziki in de nɔfɛ kumakan in de nɔfɛ k'a lamɛn ka taa quoi a n'a muso ka problɛmu gilaja fɛn o fɛn ni nin ye iba nege bɔ i la e tɛ gilaja ye maliyɛn den fɛn o fɛn ni nin ye iba nege bɔ i la e t'a fɛ wa diɲɛ jamana wɛrɛ kan ni nin ye iba nege bɔ i la i t'a fɛ de a kanu de t'i du aw bɛ hakɛ to dɔ de tun bɛ ka n wele ni nin ko in ye iba nege bɔ cɛ o cɛ la c'est que iba tun tɛ e e dusukun na de talibi yɔrɔ ye e ka yɔrɔ ye nin kumakan laban ye ko in na lahara cɛ a tɛ ne da y'a la tuguni n ti publication k'a kan n tɛ foyi k'a kan ne bɛ n ka ko wɛrɛw la yan mɛ tiɲɛ tɛ ba de fɛ ne mago tɛ sari la k'a fɔ k'i ni n ka kɛ teri ye depuis ala ka n dan n ni siriki kumara telefɔni na siɲɛ kelen a terikɛ eh, fɛn mɔkɔtari ka telefɔni na o de ye n pase a ma o y'a ka nimoro di yan ko n k'a wele n bɛ k'a wele n tɛ k'a sɔrɔ u ye mɔkɔtari ka nimoro di yan k'a n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ mobili kɔnɔna la n y'o wele mɔkɔtari n pase a ma n n'a ye min kɛ kuma la a bɛ miniti can miniti caman bɔ e je sais aussi que a entourage la a ye mɔgɔw dɛmɛ kojugu siriki ka ɲi siriki bɛ wari d'i ma f'i dabali bɛ ban mɛ depuis depuis ala ka n da a ka dɛrɛmɛ kelen ne m'a dun ni mali joliden mɔgɔ n'a taara bila k'a fɔ ko ne wari de nɔfɛ o bolo n'a ye wari di yan ala k'a tɔ bolo ban ala kana kora in nɔgɔya a ye o ye aritisi bɛɛ ne ma deli ka aritisi ka wari dun fɔlɔ n ko n bɛ n ka tiɲɛ in de fɔ n'a ye jan ko kana diya i ye ne mago ti ne ye sari ne t'i filɛ ko fila ni ne ye ɲɔgɔn ye sariw nana yan o komediyɛnw nana yan nɔ fɛn bɛɛ lajɛlen u b'a fɔ an ka ɲɔgɔn ye a bɛ ta a bɛ ta n'i ko i ni ne ka ɲɔgɔn an bɛ ɲɔgɔn ye pa paga t'a la mɛ ne de k'i ye jama bɛ ka kulekule i tɛ ne i tɛ ne y'o yɔrɔnin na yɛrɛ ne mago tɛ ko i ye sari ye k'i dɔn ne bɛ ka n ka tiɲɛ de fɔ ka taa ne mago b'o dɔrɔn de la ka n ka tiɲɛ fɔ ka taa n'o bɛnn'i ma o y'i kunko ye n'o ma bɛn i ma o y'i kunko ye n déteste à vie n ti sari ka teriya fɛ n ti waritigi ka teriya n mago foyi t'a la ne bɛ n ka tiɲɛ dɔrɔn de fɔ ka taa o cɛ min bɛ boli boli fɛnw nɔfɛ o tɛ ne ye koyi ne ka papa ka t'a la n ka dɛrɛmɛ ma tunun mɛ n'an ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔ lanɔgɔtɔ la nkalon kan cɛnin tɛ ka kuma a b'i kilase fɛn bɛɛ lajɛlen aw bɛ mun de nɔfɛ a bolo a tɔ la aw bɛ mun kelen nɔfɛ a bolo a tɔ la gasipi y'a kilase a ma kuma o tɛ i b'a fɔ k'a tɛ se ka kuma o a ka ninnu bɛ yen olu bɛ se ka bɔ ka gasipi jaabi olu bɛ se ka bɔ ka kuma bɛɛ lajɛlen fɔ k'a ta sara ni gasipi min fɔ u b'o ɲɔgɔnna kɛmɛ segin a ma mɛ a ma sɔn o si ma a y'o bɛɛ ko bɛɛ ka bɛɛ ka bɛɛ k'i dusu faga u ka taa u ka ɲɛfɛla in vise sisan sisan kati a bɔra ka concert kɛ ka bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn kan oxby tun bɛ yen oxby min n'u o fɛnɛ tun da b'a ko ninnu na wagati dɔ la o tun bɛ yen mabjɛk ninnu bɛɛ tun bɛ yen a ye kati fa dɛ wa nin ko in bɛna jama min tugu iba kɔ sa ayi 26 mars ka dɔgɔn an ka taa fo jupiter la planète jupiter la an ɲɛ an ɲɛ an ɲɛ datugulen tɛ koyi maliyɛn den bɛɛ ɲɛ bɛ ko in tiɲɛ na nkalon na bɔr'o la n bɛna iba n bɛna eh, siriki la siriki ye geste min kɛ geste ɲɛnama don i sera k'i terikɛ muso k'a to difficulté la ka se ka ko dɔ k'a ye i da ma bɔ an- i da ma bɔ k'a fɔ maliyɛndenw ye k'e ye nin k'a ye fo muso in yɛrɛ de bɔra a yɛrɛ ma mɔgɔ minnu b'a ka hali siriki neni k'a dɔgɔya k'a fɛn dɔ u k'o jɔ paseke ni siriki tun bɛ muso in bila nin na sisan tun b'a sɔrɔ a y'a kɛ kuwa mɛ siriki ne bɛ fɛ ka yɔrɔ min f'i ɲɛna nin ko in bɛna mangoya dɔ da i kan nin ko in bɛna tɔgɔtiɲɛ dɔ da i kan a siriki i bɛ se ka bɔ k'a fɔ min ka di mɔgɔw ye a nɛnɛ bɛ ka kuma min fɔ n'a sɔrɔ o yɛrɛ ye tiɲɛ ye fɔlɔ k'e y'o kɛ ale ye i bɛ fo i ka bɔ i k'o confirmer i ye star de ko dɔ ma i kun kan dɛ surtout musoko problème i ni i n'i kɔrɔkɛ ni ɲɔgɔn cɛ ça c'est pas bon han parce que fɛn caman bɛ nin ko la mɔgɔw da tɛ fɛ ka s'a ma quoi rumeur caman bɛ ani mɔgɔw fana bɛ kuma caman fɔ adamadenw tɛ sɔn ka kuma a kuma lakale ka sɔrɔ dalilu t'u bolo quoi an bɛ fɛ ka kow ka ɲɛ de kow ka dilan kuwa mɛ maliyɛn fanba ko ko min kun ka di olu ye dɛ siriki k'e kun k'i ka telefɔni ta dɔrɔn jeli ye ɲɛlikɛla ye jeli tɛ tiɲɛnikɛla ye ne m'a fɔ i ye tiɲɛnikɛla ye dɛ i ye zɛsi min kɛ a ɲɛna kojugu mɛ min kun bɛ zɛsi in dafa ni maliyɛn bɛɛ bɛ k'e bisigi n'o ye bi an t'a dɔn fɛnɛ n'i y'o kɛ paseke ne n da ma se o yɔrɔ ma iba bon les gens m'appellent là vraiment style i bɛ se ka n wele n ka nimoro dɔ in na n bɛ se k'a ta ne bɛ fɛ min bɛ yen i k'a fɔ n ɲɛna quoi i bɛ se ka n wele n ka nimoro dɔ in na quoi telecel nimoro in voilà donc ɛɛ eh, siriki minnu ka di mɔgɔw ye minnu ka di adamadenw ye kosɛbɛ kosɛbɛ e b'o dɔn wa e kun k'i ka telefɔni ta dɔrɔn kiredi kɛmɛ fila la alo kɔrɔkɛ kan jumɛn bɛ ça va j'espère que tu vas bien ok bon eh, i bɛ yɔrɔ jumɛn na i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la o bila sisan sisan parce que eh, e kɔrɔkɛ malokun ye e malokun de ye o nin tɛ tɔgɔ diya ye aw si ma quoi moi je pense que vous êtes tous des adultes maintenant bɛɛ b'i ka sira kan den b'e bolo den bɛ iba bolo ala k'aw bɛɛ ka kariyɛri ala ka hɛrɛ k'aw bɛɛ diɲɛnatigɛ la mais minnu ka di maliyɛn fanba ye n bɛna maliyɛn dɔw ka message k'a la sidiki i b'a lamɛn quoi tu vas non e kun ka iba wele dɔrɔn alo iba i bɛ ko o ko la sisan sisan o bila walayi bilahi n'a sɔrɔ danga de bɛ iba kɔ a bɛ na o bila i ka na yan sisan sisan ne nana den de filɛ nin ye kɛnɛma o de tun bɛ e jɛya o sinɔn an b'a dɔn k'a fɔ e, e, e ni muso ma tugu ɲɔgɔn kɔ nɛnɛ bɛ jɔ min kɔrɔ nɛnɛ kalankalani kɔni m'a dɔn muso ko fɛnɛ tɛna e bila ka taa c'est-à-dire que i terikɛ den b'i terikɛ ni min ni ɲɔgɔn cɛ o kuma min bɛ ka fɔ mɔgɔw ye ne kɔni même ma d'o la mɔgɔ kan'o fɔ sidiki ma o ye tɔgɔ tiɲɛ kuma ye jamais il ne va pas faire ça walahi bilahi a t'o kɛ parce que cɛ in ka ɲi ne b'o fɔ dɛ n bɛ n ka tiɲɛ de fɔ ka taa n'a ye mɔgɔ min diya kana kɛ n fɛ lahara yɛrɛ kɔnɔ n'e kun ye iba wele o de kun ka di maliyɛn sidiki e k'a lamɛn bani n bɛna kuma min k'a la il faut écouter ça maliyɛn mɔgɔ minnu bɛ ka message ci diɲɛ kɔnɔ ni nin kuma in bɛ ka fɔ cogo min bɛɛ bɛ k'o de fɔ ko ni e kun ye iba wele iba mɛ kalo saba an t'a dɔn n'i y'a kɛ fɛnɛ dɛ wa n'i y'a kɛ a ka ɲi i ka bɔ i k'a fɔ mais maliyɛnw bɛ k'a fɔ est ce que e y'a e y'o kɛ wa n'i y'o kɛ mɔgɔ si tɛ se k'i accuser nin ko la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ iba tɛ se ka a den a denkɛ fɔlɔ ale yɛrɛ den kelen a ye den kelen min sɔrɔ k'o tɔgɔ d'a fa la k'a fa gɛn ka bila kɛnɛma a n'a furumuso ten hali nido buwati sɔngɔ o tɛ sɔrɔ u bolo o muso o ka bila o situation na e terikɛ de ka wuli e k'o muso loge ten e tɛ fɛn f'o ɲɛna ni rien e t'o wele n ko ne kɔni t'a dɔn n'o o kɔni kɛra fɛnɛ ni min don o yɔrɔ la e fana bɛ se parce que ne ne nana e kun de coron ko la nin ye tan o i sigilen i m'a min i m'a bɔn i b'i ka tournée la i b'i ka kow la ne ne nana e kun de don bɔ cɛ cilen na sisan sidiki k'a yɛrɛ sɔrɔ muso man ɲi dɛ nɛnɛ tere jugu nɛnɛ tere jugu a dusukasi de y'a ba faga walayi ka i ka dɔw y'a fɔ ne sɔrɔ ko olu y'a dɔn ko fo nɛnɛ k'i sen fili iba one kɔnɔ e nɛnɛ luka williams ye ka message dɔw bila surɔ a y'a dɔw effacer vocal b'a la écriture b'a la a y'a capture d'écran vidéo ma kɛ k'a bila nɛnɛ yɛrɛ da tɛ k'a fɔ ko a tɛ iba fɛ ala kana barika don na mais iba ko surɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nɛnɛ lebu bila facebook sanfɛ ko a tɛ yafa a tigi ma mɔgɔ kan'a lebu bila mɔgɔ a bɛ da ale den de kan ale den ba don malgré tout ça ko mɔgɔ si kan'a kɛ a ma mɛn sisan sisan iba one ka tabisi ne n'a kun bɛ kuma la ala ka barika don iba la barika bɛ cɛnin na dɛ tabisi kun bɛ esansi feere de kɛ ne b'a dɔn wagati min na depuis eh, bozola ni fɛn ninnu ni ɲɔgɔn cɛ depuis a tugura iba kɔ a ko n ma an se an ta an bɛna taa faransi nin ye iba voyager n'a ye avion na ka voyager n'a ye fɛn bɛɛ lajɛlen na ka taa n'a ye diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ iba nɔfɛ a bɛ a ka liliw mali kɔnɔ wara gengi bɛ fɛn bɛɛ frɛn ni baba a donna ta a bɔra ta olu bɛɛ bɛ mɛ a y'a sigi a b'u ka clip ko kuma mɛn san kalo tan ni fila a b'u ka concert ko kuma mɛn san kalo tan ni fila iba n'a ka denmisɛnninw de bɛ tile kuma bɛɛ ka stadew fa ka fɛnw fa yan wa a y'u bɛɛ dɛmɛ a kan k'u dɛmɛ cogo cogo cɛ o cɛ tugur'a kɔ a y'a bɛɛ dɛmɛ arapɛri musomanw b'o la fɛn wɛrɛ b'o la bɛɛ b'i dayirimɛ sɔrɔ nin ye baara de ye o a kan'a fɔ k'a bɛ ɲɔgɔn dayirimɛ nɔ tiɲɛ ni nkalon ye ni kuma kuntan ni fɛn kuntanw ye quoi fo o de ka dabila donc siriki jabate mɔgɔw lamɛn dɛ mɔgɔw bɛ ka kuma min fɔ han il faut écouter les gens nɛnɛ nan'i da don kuma de la nɛnɛ tere jugu nɛnɛ mɔgɔ jugu nɛnɛ i ka giniya kuma ni fɛnw bɛ dugu kɔnɔ i ma bɔ k'i da don o la dɛ a fɔra k'e ye gini ye k'i bɛ na depuis ne ye masiri salon kɔnɔ ne ne y'a dɔn k'a fɔ e ka furu bɛ sa mɔgɔ si ma don masiri salon kɔnɔ fɔlɔ k'i ka furu ma sa parce que masiri salon tigi yɛrɛ n'o ye mali sungurubaw ka ministre des affaires étrangères ye a cɛbilen daramɛ musoman a ka calendrier ka ca a ka voyage ka ca ni sebenikɔrɔ baba ta ye IBK hali bi o woro wagalen filɛ diɲɛ ɲɛfɛ ami sise ne jawo ye jawo ye y'a a wulukala fitinin y'a ka furu sa min ye bitare yira diɲɛ na mɔgɔ mɔgɔ bɛ tugu ninnu kɔ i b'i cɛ yira diɲɛ na donc n'i bɛ furu la i b'a bila de mɔgɔ mɔgɔ tugura nin kɔ f'i cɛ ka lebu de depuis e ye masiri salon taga daminɛ ne ko n ka ye n ko nɛnɛ ka ko kɔni ko nin y'a tɔ bɛɛ kɛlen a la sa

Sinon ne yɛrɛ kun na kuma tɛ bila nɛnɛ ye min kɛ a ma ɲa bi a ma ɲa sini an tɛ se k'a fɔ iba one ye min kɛ o de ɲɛna an tɛ se k'a fɔ nɛnɛ de man ɲi an tɛ se k'a fɔ ko iba de man ɲi non parce que muso eh, cɛ ni muso cɛla la i ko k'i b'i da don u ɲɔgɔn cɛ i bɛ kɛ n'an fɛ furu sa ko o bɛ ala de bolo mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔ min jo tɛ furu sa ko la mais nɛnɛ man kan sigi sur les réseaux sociaux san cogo la ka kuma iba one kan surtout iba one mɔgɔ min jamatigi don artiste don mɔgɔba dɔ don tugun non a ye min kɛ franchement ça ce n'est pas bon ça ce n'est pas bon idée ça ça ce n'est pas une bon euh, idée ne kɔni ka fɛmɛ faamuyali la kɔni a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ minnu bɛ ne yɛrɛ ɲɛna n k'ale bɛna kuma mɔgɔ minnu bɛ k'a lagosi sur les réseaux sociaux olu ye min kɛ a la mɔgɔw ka kuma caman fɔ a ma mais ne ɲɛna e kan ka kuma olu de kan e man ka kuma iba one kan tant que cɛ ni muso don ala ye furu don ala ye furusa da bɛɛ b'o dɔn mais i kana na i sur les réseaux sociaux k'a fɔ i bɛ iba one mangoya a ka publikiw la n'o iba one mangoya a teriw la c'est comme n'i yɛrɛ sigi e yɛrɛ kuma bɛɛ décortiquer ka ban parce que n'i yɛrɛ sigira ne ne ka kuma yɛrɛ taabolo yɛrɛ la i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ ne sen kɔrɔ mais an tɛ se k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ iba contre la olu ye nɛnɛ bila nin na an tɛ se k'a fɔ sa mais quel que soit kɔni a bɛ ka siriki jabate min tɔgɔ fɔ kɔni nin ko in kɔnɔ a ka a y'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ wala a y'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ ayiwa sidiki i tulo bɛ nɛnɛ nana eh, i kun de bɔ cɛsilen min na e dɔrɔn de bɛ se ka bɔ k'a fɔ nin kuma in fɔra tiɲɛ don nkalon don ne ye n jɔ ni charge ne y'a kɛ tan wa n ye iba wele fɛnɛ k'a fɔ a ye i muso bɔra a filɛ nin ye yan an b'a kɛ cogo di sisan sisan i bɛ muso n'a den to yen a ka don ne hɔrɔnya tiɲɛ ne danbe tiɲɛ n'an bɛɛ jɛlen don hɔrɔnya kelen min na rancune tɛ se ka mɔgɔ n'i teri kɛlɛ tɛ se ka don ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sa a bɛɛ lajɛlen ye fani kirikara dɔw ye ani nafigi dɔw ye quoi wayi o de tun ka di maliyɛn bɛɛ ye k'o fɔ siriki bɛɛ bɛ k'i tɔgɔ de fɔ bi siriki walahi n'i y'i da de nin ko in kan ka taa tan e k'a essayer ta i ka palais ta i k'a lajɛ palais ta i k'a lajɛ n'a bɛna fa hali n'i ye ticket bɛɛ san ka di mɔgɔw ma mɔgɔ tɛ taa parce que mɔgɔw bɛɛ bɛ ka fɛn dɔ de fɔ sisan ko cɛ aw dɛsɛra a la ka jigin dɔn sisan a bɛ ka taa a bɛ ka don a muso ka somɔgɔw kan c'est-à-dire que mɔgɔ dɔw yɛrɛ message ci ne ma ko iba ale bɛ fɛ ka garde corps ta iba ko parce que ko nin ko in tɔ bɛ cogo min na sisan k'u siranna marifa kana ci a la yɔrɔ dɔ la a k'a faga walahi bilayi donc sidiki tu es obligé k'i kun bɔ nin ko in na pewu i ye rôle min kɛ a ɲɛna dɛ walahi ni mɔgɔ mɔgɔ ko k'a ma ɲɛ nɛnɛ ye min fɔ vraiment a diyara bɛɛ yɛrɛ ye mais fɛnni dɔ de bɛ an bɛ fɛ o de ka fara a kan que e iba wele a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la sisan a ka na nɛnɛ n'a den filɛ kɛnɛma n'a mana u ta ka don n'u ye diɲɛmɔgɔ fɛnɛ bɛ bɔ a kalama e kun k'i dɔgɔninya pilasi joue o yɔrɔ la o de kun ka di bɛɛ ye wa ne b'a bisigi i y'o fɛnɛ kɛ mɛ i ma kuma fɔlɔ les gens mɔgɔw bɛ k'i makɔnɔ quoi mɔgɔw bɛ k'i makɔnɔ e ka bɔ e ka kuma ale ba banna iba ma taga o ye kelen ale ka da yɛlɛlen don k'iba iba ka na a den lajɛ ale tun bɛ fɛ sa nɛn min b'ale la n'ale furu sara n'ale bɔra fɛ cɛw bɛna girin ale kan nafolotigi dɔ m'ale ta dɔnku a furu salen san fila ye diɲɛ gɛlɛya dɔn sisan dɔnku iba m'a kɔfilɛ a la kɛ iba somɔgɔ ma kɔfilɛ a la o de nimisa b'a la dɔnku ne bɛ min fɔ iba ye iba kan'i kɔfilɛ a la fo ka se saya ma

dɔ bɔra o tututu nu fana i bɛ i bɛ i cɛ ka furu la mɔbili b'i bolo i sago bɛ ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ waribaw bɛ d'i ma donc a b'a vila kɛɲɛna sisan dɛ a bɛ so sara la sisan a t'o sɔrɔ la kamelenbaw bolo dɛ a nimisara de parce que k'ale ba banna ko cɛ ma taga ale ba fo de ko a y'o fɔli min kɛ a nimisara ko cɛnin ma taga ale a foli kɛ k'ale ba banna cɛnin ma foli kɛ ko ale ka so dayɛlɛlen don wagati bɛɛ ni cɛ bɛ se ka n'a den lajɛ a nimisara de a bɛ dɔ kɛ nin nimisa in na sidiki yɛrɛ o sidiki ye so ta ka d'ale ma pendant trois mois ni sidiki kun ye ko dilanna ye sidiki kun kan ka sidiki ye so ta ka da sidiki kun kan ka se a iba n kɔrɔ de ye tiɲɛ na i ni ne bɛ kɛlɛ la o ka bɛn tɛmɛ mɛ madamu ye ne wele ko i n'a bɛ kɛlɛ la dɔnku ko bɛ cogo di ni siriki ye ko dilanna siriki fana kun kan ka don u ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛlɛ fɔ ka ban o bɛɛ siriki kun m'a kɛ siriki kun kan ka a paranw wele a madamu ye ne wele a bɛ tan a bɛ tan mɛ siriki ma se iba one ma fosi fosi siriki ka taa so ta ka d'e ma siriki bɛ wariw d'e ma siriki b'a kɛ ko wɛrɛ de kama mɔgɔ ala de b'a kun dɔn n'o tɛ siriki kun kan ka s'a kɔrɔkɛ ma siriki kun kan ka s'a kɔrɔkɛ ma siriki jabate nɛnɛ subaga nɛnɛ kalankalani nan'i da don kuma la dɛ nɛnɛ kalankalani nɛnɛ kalankalani kanute saturu saturu ni mɔgɔ turu ni jinɛ turu nin yɔrɔ lamɛn siriki i da foyi tɛ kuma la ka ni i a furu a fɛn min kɛ wagati min na nɛnɛ furadama bɛ wele ni nɛnɛ ye denba ɲuman ye a yɛrɛ ka kuma la a y'o fɔ k'ale ale yɛrɛ tun tɛ e ka nimɔrɔ dɔn sidiki e kun man kan ka sɔn i ka don nin erreur sugu la dɛ nɛnɛ ma e wele ka gladia wele ka demisiki fanw wele k'a fɔ muso c'est à dire que bɛɛ bɛ dɛsɛ fɛn dɔ la bɛɛ bɛ dɛsɛ fɛn dɔ la mɛ muso mana a da don a la a bɛ ɲɛnabɔ muso ɲuman kan ka kɛ miseli de ka kalali kɛ o tɛ farali kɛ e nɛnɛ e ka furubolomaw bɛ yen minnu y'i ka furu sira i bɛ iba somɔgɔ e de fait que e yɛrɛ y'a bɔ i da nɛnɛ k'a fɔ ko iba nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ o banna e la nɛnɛ bɛɛ tɛ se ka ban mɔgɔ la dɛ depuis i ye nɛnɛ i man ɲi de i bɔra k'i yɛrɛ exposer a bɛ fɔ ne ma ko ala ka contre coup nin tɛ gilet pare-balles ye dɛ contre coup dɔ bɛ iba la bi o tɛ jibirila la walayi mais iba eh, siriki

sidiki yɛrɛ o sidiki ye so ta ka d'ale ma pendant trois mois ni sidiki tun ye ko dilanna ye sidiki kun ka kan ka sidiki ye so ta ka d'a sidiki kun kan ka se a iba n kɔrɔ de ye tiɲɛ na i ni ne bɛ kɛlɛ la o ka bɛn tɛmɛ mais madamu ye ne wele ko i n'a bɛ kɛlɛ la

ça va mɔmɔ ça va e mɔmɔ ala ka barika d'i la koyi mɔmɔ walayi sinɔn i ye ne lafiya walayi bilayi ne ne hali n'i ye ne ne ka kuma fɔ i b'a fɔ ko ne ne ye nkalon tigɛla ye a ye nkalon tigɛ ka da cɛ na bilayi talayi ni ala cɛ tiɲɛ de don dɛ kuma min bɛ ka fɔ dɛ a siriki y'a essaye k'iba ni siriki bɛ ɲɔgɔn fɛ kuma in ye tiɲɛ de ye tan de don cent pourcent tan de don fo foyi t'a walayi bi

tɛ gladia fan ye dɛ mais tiɲɛ tiɲɛ la iba ka di ne parce que barika bɛ iba la iba b'a ba fɛ ni cɛ o cɛ b'i ba fɛ bilayi ne y'i ka fan ye walayi walayi bilayi ne y'i ka fan ye cɛ mɔgɔ soutenir cent pourcent mɔmɔ walayi i k'i ni baraji ala k'i sara ala k'i sara ala kan'i to i malo ko la walayi ala cɛ ayiwa siriki jabate tu vois la chose hein? nin kan kan nin kuma in bɛ cogo min na bi a yamaruyalen n'i ka i ka bɔ ka kuma dɛ nin maliyɛnko de ye o n'i kumara na nin tɛ jamana wɛrɛ ko ye a ka d'anw ye de e ka bɔ siriki kana nɔgɔ nin ko in na cogo si la ani iba bɛ dilan partage su kɔnɔ e kun tɛ yen dɛ a m'i wele k'i n'a cɛ ka diya dɛ a muso bɛ mɔgɔ don problème kɔnɔ muso jugu bɛ mɔgɔ don problème kɔnɔ sinon sidiki ka ɲi cogoya min na nin ye tan cɛnin majigilen don cogoya min na nin ye tan mobiliw san ka d'a teriw ma ka ɲa a balimaw ma ka ɲa mɔgɔ wɛrɛw ma ka n'o kunkolo nɔgɔlen nin ko la ta sidiki tu dois sortir parce que nɛnɛ bɛ fɛ k'i ka carrière ne 100 pourcent don a bɛ fɛ k'a bila zéro la ka d'i ma a bɛɛ ni ala taala cɛ parce que muso o muso i b'i yɛrɛ ma ka bɔ ka interview kɛ furu sa kuma fɔ foyi foyi cɛ nagama sumalen sidiki b'a ka kɔɲɛ kɔnɔ ka na diden n'a bogotigi n'a a dibara ta k'a ci a kunkolo la a n'a mangoya ka yaala sidiki kana sɔn i ka to nin janfa dafɛ kana sɔn i ka to nin ko dafɛ dɛ min ka d'anw ye e ka bɔ bani n'i bɔra k'a fɔ i ba ye eh, ne i ba wele a don su ko madamu filɛ nin ye a jɔlen filɛ n kɛrɛfɛ i ba b'a kɛ cogo di fo nɛnɛ yɛrɛ ka tila k'a fɔ a da la ko i ba taa ale ka so yɛrɛ yɔrɔ la ale ka so ale to e sidiki ye so min ta ka di i, te, i, i kɔrɔkɛ ma i baden kɔrɔkɛ ma i ni min ye bɔgɔ nɔɔni ɲɔgɔn fɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka teriki tɔrɔkɔw kɛ o muso bɛ so kɔnɔ kalo joli kalo joli k'ale cɛ t'o yɔrɔ parce que ne ne ka kuma b'a yira de e ma i ba aviser ale yɛrɛ fɛnɛ ma i ba aviser n'i yɛrɛ de tun e yɛrɛ kan ka dudu in minɛ dudu minɛ ka taa di i ba ma ka segin n'a ye i bɛ se ka e tun bɛ se ka nin ko in c'est à dire que nin ko in mɔgɔw bɛna ɲinɛ hali nɛnɛ yɛrɛ ka acte kɔ mɔgɔw bɛna fɔ k'e de ye nɛnɛ bila a la e de ye nin kɛ n'i nin kan walahi n'i ye 26 marisi ta jama taara o ye 30 personnes ye parce que nin ko in nin ko in n'i ma kuma nin ko in na k'i jɛya pewu ka bɔ nin ko in na i ko nɔnɔ kɛnɛ k'i datugu nin ko in kan ten sidiki a bɛ a bɛ kɛ a bɛ a bɛ jouer kan yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de adamadenya kɔnɔna la parce que bi bɛɛ bɛ k'i nɛni i taara page o page kan MJD yo fɛn wɛrɛw yo bɛɛ bɛ k'i nɛni bɛɛ bɛ k'i buruja ko non ko tu ne devrais pas faire ça parce que sidiki e kunko la bɛɛ bɛ wuli yan ne yɛrɛ fɔ mɔgɔ caman dɛ n ko tiɲɛ na aw kana bisigi ta a y'a to yen mɔgɔw bɛ ka mɔgɔ a bɛ bɔ o a mana kɛ cogo cogo la a bɛ gan de mais a bɛ bɔ ka nkalon ko ka bɔ a la a bɛ bɔ ka ko tiɲɛ ɲɛfɔ mɔgɔ a jɔyɔrɔ ye min ye wa an b'a dɔn fɛnɛ a jɔyɔrɔ bɛna kɛ jɔyɔrɔ ɲuman ye déjà a acte min kɛ o acte ɲɛna mais an b'a fɛ fɛn dɔ de ka fara a kan ne ne tɛ se ka taa loger mali fan dɔ kɔnɔ korofina ou bien sangarebugu la ou bien yɔrɔ dɔ la ka taa villa kuturu ta k'o bila yen e jɔlen don n'o ka ko ye o cɛ t'o kalama o fɛn t'o kalama aa sidiki sidiki nin ye kojuguba ye dɛ dernier conseil eh, dernier conseil ye komi n y'a fɔ nin ye ne da don laban ye nin ko in na tiɲɛba de fɔ nin n tɛ ninnu si contre la n tɛ ninnu si contre la n'i ye ne ye ka bɔ ka kuma nin ko in na tuguni ka bɔ ka hali ka publication kelen k'a ko la tuguni nkalon wɛrɛ tara ka da mɔgɔ dɔ la nkalon wɛrɛ tara ka da mɔgɔ parce que mɔgɔ mɔgɔ kunkolo b'i kan da la nɛni yɛrɛ nin min bɛ ka den e kan bi i ko i ba sara k'a tile binaani k'o tɛmɛna wa ou bien k'o de tun ye kununko ye nɛni min bɛ ka den e ba su kan bi parce que muso ɲɛnama n'e ba tun bɛ balo la e tun tɛ nin kɛ o kɛ parce que muru bɛ turu i la i cɛla la de i b'a muɲu miseli bɛ gengen i la i cɛla la de i b'a muɲu mais ka bɔ n'i cɛ yɛrɛ k'a da réseaux sociaux kan i ka kuma kɔnɔna la ko f'a k'e ignorer ko ne n'o de fɔ ko mais ko je veux qu'il m'oublie e bɛ fɛ mɔgɔ min k'e oublier e bɛ bɔ cogo jumɛn na ka nin kuma qualité fɔ o ma yali e bɛ se ka da Iba kɛrɛfɛ dilan kelen kan tuguni a yan ni lahara cɛ a tɛ sɔn o ma o mɔgɔw ko k'u ka di ɲɔgɔn k'u bɛ bɛn k'u bɛ bɛn muso min ye nin k'i la diɲɛ kɔnɔ i bɛ sɔn cogo jumɛn na o ka na da e kɛrɛfɛ e k'i pan balimaw kunna k'i pan sinjiw kunna k'i pan teriw kunna e yɛrɛ da ko ko Gladia si ma k'e fɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ o ye o ye o ye ko ɲuman ye o ye o ye tere ɲuman ye muso la bɛɛ ka ban i la mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ fila tɛ mɔgɔ Gladia bɛɛ mun mɛ bɛn bugi de bozola ninnu tabisi ninnu fɛn ninnu bɛɛ ka ban e la ten Iba One kama ten o tɛ se ka kɛ e ka mesaziw bɛ yen i ka fɛnw bɛ yen déjà e yɛrɛ ko k'i ti facebook kan k'i tɛ nin kan mɔgɔ mɔgɔ b'a fɔ n ti facebook kan n tɛ nin kan a bɛɛ galontigɛ kuma a bɛɛ manamana kan e bɛ instagram na i ka commentaire ni fɛnw a caman bɔ e ka message dɔw yɛrɛ bɛ olu effacera sɔrɔ de message vocal b'o la o bilala 19 minutes Iba ko k'u k'a muso ka fɛn jigin ka bɔ facebook fan bɛɛ kan ko Gladia si kana bɔ ka kuma cɛni mana concert kɛ ko a y'a ba image de ta mais a ye ba in kanu dɛ ba in n'a ka wakisinin mɔrɔmɔrɔlen bɛ bɔ k'i sigi a bɛ bɔ n'a la hali n'a ba ye kilipu la aw fɛ k'a fɔ ko dugawu o kilo hakɛ o dugawu kilo hakɛ o dugawu tɔni hakɛ de da dɔnnen don hali mɛlɛkɛw fɛ a m'a ba bila foyi foyi kilipu la a ba bɛ bɔ mɔgɔw b'u mɔgɔya la fɛn bɛɛ lajɛlen u y'a ba nin ka ko bɛɛ lajɛlen k'a la yan mais hali bi ala bɛ ka hɛrɛ kɛ cɛ ye je pense que ko dɔw bɛ olu ka kan ka dabila tiɲɛ tɛ baden fɛ tigi n'i ko an ka kuma tiɲɛ fɔ a b'a jaabi ko foyi t'a la parce que a ka wari wari min bɛ sidiki yɛrɛ kun bi a tɛ mali rappeur mali dɔnkilidala si kun a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ye tiɲɛ ye dɛ Iba fana b'a ka temps kɔnɔ a fana b'a ka baaraw la a b'a ka tournéew la alihamudulilayi aw fila fɛn fɛn filɛ nin ye aw mana bɔ video la a b'a fɔ ko t'an ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛn den bɛɛ b'a dɔn ko bɛ n'a bɛ ban a ka ban n'a tɛ ban saya b'a ban o fɛn o fɛn bɛ diɲɛnatigɛ kɔnɔna na dan de b'a bɛɛ la mais vous n'êtes plus des enfants exemple kɛra sidiki toi tu es parti taara arafati ka eh, eh, fɛn na tu as vu comment debɔrdo ninnu malola cogo min tu as vu comment ivoiriyɛnw ye debɔrdo détesté cogo min e bɛ na sini e bɛ se ka sa ala k'an n'a cɛ janya e, iba bɛ na sini o fana bɛ se ka sa ala k'an n'a cɛ janya ni kɛlɛ kun mun dɔrɔn de don mun kelen dɔrɔn de don fanw yɛrɛ kɔni tɛ sa n'aw bɛnna fanw bɛ tugu aw kɔ o nafigi minnu bɛ kɛrɛfɛ ani jahili minnu bɛ kɛrɛfɛ olu tɛ ko in ɲalen fɛ o cɛkɔrɔba ninnu tɛ se ka dɛsɛ aw la dɛ yusu ndur ni fɛnw tɛ aw kan ka minɛ de k'aw cɛ ta de fanw ka na aw minɛ ka gɛɲɛ ɲɛ kelen kelen k'aw bɛɛ la n'o kɛra sisan nɔ a bɛ dabila o kɛlɛ tɛ yen kɛlɛ yɛrɛ ma deli ka kɛ yen parce que aw ye ɲɔgɔn dɛmɛ a bilennen na a sumalen na fɛn bɛɛ lajɛlen na yan n'an y'a to dugu wɛrɛ mɔgɔw ka kuma debɔrdo ninnu ka bɔ sini an b'a ye a da ka di anw de ta la a yɛrɛ filɛ mali la a bɛ ka nin kɛ a bɛ ka nin kɛ wagati min na debɔrdo bɔra ka siriki neni yan ka mali arapɛriw neni yan iba ye mun kɛ k'a jaabi han est ce que iba wulila ka taa fitirini kɛ debɔrdo fɛ wa iba ma wuli ka t'o kɛ o mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na hali ni iba bɛ ka ko dɔ kɛ dugu jukɔrɔ an t'o ye o parce que min ta bɛ kɛnɛ kan an b'o de jugé debɔrdo ma diɲɛ kuma foyi fɔ ka tila k'a bila a ka page facebook kan ko iba n b'a fɛ an ka fitirini kɛ a ka siriki dɔgɔya ni iba kun ye fitirini kɛ debɔrdo fɛ fo ka diɲɛ wuli ne mɔmɔ kun tɛ kɛ iba fɛ n kun t'a tɔgɔ la kuma fɔ foyi foyi a y'o bɛɛ to yen k'i sigi tiɲɛ tɛ baden fɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka taa ka bɔ yan et puis artisi piyapiya dɔw bɛ yen olu bɛ ka to ka bɔ ka video kɛ ko ni kunna ko ni ko ni eh, ɲumandɔnbaliya ni ɲumandɔnbaliya ma dabila kunnadali tɛ se ka dabila e buye kuyate nin y'e yɛrɛ dakɔnɔ kuma ye k'o fɔ donc o b'a yira sisan parce que i tun bɛ ka ɲininka question dɔ de la o ye sidiki ni iba cɛla ye donc i ko ko sidiki kɔni bɛ ɲa mɔgɔw ma bɛɛ b'o dɔn mais ni kunnadali ma dabila ɛ ni ɲumandɔnbaliya waleɲumandɔnbaliya ma dabila kunnadali tɛ se ka dabila buye kuyate e buye kuyate e ma peti gimba ka kuma mɛn sɔgɔmada in na ko nin ko in ko ala ka ji k'a fura ye nin ye e jelitɔ ka kuma ye sidiki b'i ka misiki dilan a b'i ka fɛnw dilan o bɛɛ ye ka bɛn tiɲɛ ma mɛ buye kuyate e ye nin kuma min fɔ nin ye diɲɛ kɔnɔ an t'a dɔn k'a fɔ fali hakili de b'i hakili nɔ la wa min don wa an t'a dɔn mɛ i yɛrɛ k'i sigi k'i ka kuma ta k'a jate minɛ e ni jɔn don i kan bɛ jɔnni ma buye kuyate n'i y'a dɔn i tɛ se ka bɛn lana adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ i da bɛ bɔ a la parce que mɔgɔ minnu bɛ ka nin ko juguya o ye arapɛri wɛrɛw de ye ani ale na aritisi wɛrɛw olu de bɛ ka nin ko juguya sinɔn u tɛ ɲɔgɔn ye u tɛ foyi foyi bon n'a ma ɲɛ k'aw ɲɛna ɲɔgɔn kɔ a tɛ ɲɔgɔn to yen siɲɛ kelen bɛɛ ka taa n'i ka ci ye ne bɛ ten o ni ne ti ni ne ti bɛn i bɛ taa n'i ka ci ye ne mago foyi t'i ka ko foyi la diɲɛnatigɛ kɔnɔna la ni n vi ni ko ni e ye nin kuma min fɔ nin digira maliyɛndenw na dɛ mɔgɔw bɛ nin bɛɛ de ta sa ka fara a kan parce que aw bɛɛ ye sidiki teriw ye bɔn peut-être iba yɛrɛ n'aw ɲɔgɔn a bɛ ɲɔgɔn fo fɛn bɛɛ lajɛlen mɛ i bɔra ka min fɔ nin ko ni ɲumandɔnbaliya ma dabila kunnadali tɛ se ka dabila donc sidiki ni iba fila la dɔ de ye ɲumandɔnbali ye sa o mɛ i ka kuma kɔnɔna la a bɛ i b'a i bɛ e y'a fɔ i m'a fɔ directement mɛ i y'a yira k'a fɔ i bɛ i bɛ i ye nɛnɛ ta ɲɔgɔnna de kɛ siriki ka ɲi siriki ka ɲi an kɔni bɛɛ b'o dɔn a kun bɛ ɲa bɛɛ ma a bɛ na ta a bɛ na ta a bɛ na ta mɛ iba bɛ ka ɲuman dɔw kɛ tabisi ninnu taatɔ filɛ nin ye faransi la semaine prochaine a taara n'a ka pitini dɔ ye ka taa n'a ka bitmɛkɛri ye a ka liliw bɛ ka fanga ta a ka tim bɛ ka fanga ta u bɛ ka kɔnsɛriw kɛ u bɛ ka taa dɔn kɛ e, e, sɔrɔsiw ni fɛnw ye kow bɛ ka ɲɛ u bolo ne fɛ c'est le mali qui gagne bɛɛ b'i ka gemu kɔnɔna la ni ne kun ye ne ka kuma ye bi ka fɔ nin ko la a laban ye nin ye fɛnɛ gilaja bɛɛ ka t'i ka sira fɛ aw kana nɛnɛ jateminɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ tuguni parce que ale kɔni fo ka diɲɛ wuli ale t'i don iba iba ale ti taa ale ti taa den wɛrɛ wolo ka di iba ma tuguni jamais de la vie mɔgɔ min bɛ bɔ k'i cɛ da diɲɛ ɲɛfɛ ta k'i cɛ da réseaux sociaux ka ta k'a lagosi a bɛ moment a b'a ka don min na nin ye ta n'i y'a ye i bɛ mɔgɔ lajigin ala de m'a layɛlɛ koyi e bɛ mɔgɔ min sen sama n'o tigi bɛ ala bolo i tɛ se mɛ ni nin bɔra i yɛrɛ muso yɔrɔ la ka k'i la aa o ka kan ka adamaden bɛɛ sɔn hakili la nin ne ka kuma laban in ye k'a fɔ nin ko la a tɛ na publication ye ne ka fɛn sanfɛ tuguni aw tɛna a foyi ye ni nkalon dara mɔgɔ min na hali sini n'an hakilina ye min an bɛ bɔ ka tiɲɛ fɔ nin ko in yɛrɛ la hali ni mɔgɔ tun ma bɔ ka kuma a la tiɲɛ dalen don kɛnɛ kan hali ni dɔw ko k'i sarala wari dir'i ma i ye nin kɛ i ye nin kɛ ta o b'i ni ala cɛ ni wari dir'i ma tiɲɛ fɔli la i b'o minɛ o ou bien wari ka d'i ma tiɲɛ fɔli la i b'o minɛ i tɛ ka nkalon tigɛ fo bɛɛ lajɛlen da bɛnnen don fɛn min kan hakɛto b'o la salila muhamadu merci beaucoup n'a sɔrɔ